na Normannaigh. Is minic a rinne na Lochlannaigh ruathar ar chósta na Fraince. Rinne siad ruathar ar Pháras sa bhliain 845. Tar éis dóibh ionsaí a dhéanamh ar Pháras trí huaire eile, rinne Rí na Fraince conradh leo. I naoi haon déag thug sé cead dóibh socrú síos i dtuaisceart na Fraince. Mar chuid den chonradh, phós Rollo Gisella, iníon Rí na Fraince. Tugadh an Normainn ar an áit inar chuir siad fúthu, ciallaíonn sé sin tír na bhfear ó thuaidh. Le himeacht ama thosaigh daoine ag glaoch Normannaigh orthu. Thosaigh na Normannaigh ag labhairt Fraincise agus ghlac siad leis an gcreideamh a bhí sa Fhrainc. An Chríostaíocht. Ba shaighdiúirí den scoth iad na Normannaigh. Sa Normainn, thosaigh na Normannaigh ag troid ar chapaill. Tar éis tamaill, bhí an ridire an-tábhachtach san arm. Cuireadh na saighdiuirí i dtrí phríomhghrúpa. Bhí na boghdóirí chun tosaigh, d'úsáid siad bogha agus saigheada chun a náimhde a ionsaí. Bhí na coisithe taobh thiar de na boghdóirí. Bhí sciath agus sleá acu agus bhí siad an-láidir. Bhí na ridirí ar chapaill taobh thiar de na coisithe. Bhí siad an-láidir agus rinne siad ruathar nuair a bhí an t-am oiriúnach. Bhí Ridirí ar chapaill i bhfad níos airde ná saighdiúir coise. Ón airde sin, d'fhéadfaidís claíomh a luascadh anuas air le níos mó neart. Bhí capaill níos tapúla ná daoine. D'fhéadfadh na Ridirí ionsaí, cúlú nó dul timpeall ar na náimhde go tapa. Nuair a rinne grúpa ridirí ruathar le chéile lena sleánta, d'fhéadfaidís línte na námhaid a bhriseadh. Bhí meáchan an chapaill agus an ridire ag lánluas cosúil le balla ag bogadh. Chabhraigh strapaí coise leis na ridirí fanacht ina shuí agus iad ag marcaíocht. Thug an diallait tacaíocht mhaith dóibh. agus bhí sé an-deacair iad a leagadh den chapall. Bhí na Ridirí an-oilte, chaith siad cathéide throm. Go minic nuair a chonaic saighdiúirí eile iad ag teacht ina dtreo tháinig eagla orthu agus theith siad. Ghlac na Normannaigh seilbh ar go leor tailte, fiú in áiteanna i bhfad i gcéin cosúil leis an Iodáil agus an Talamh Naofa. Sa bhliain 1066, rinne na Normannaigh ionradh ar Shasana faoi cheannaireacht Liam, Diúc na Normainne. Bhuaigh na Normannaigh ar na Sasanaigh i gCath Hastings. Maraíodh Rí Shasana, Harold, sa chath. Thosaigh daoine ag glaoch Liam Concar air. Corónaíodh é mar Rí Shasana in Ard-Eaglais Westminster ar Lá Nollag 1066. Chuala na saighdiúirí Normannacha taobh amuigh den Ard-Eaglais torann ón slua agus shíl siad go raibh éirí amach ann. Le scanradh las siad tithe in aice leis an Ard-Eaglais. Táipéis Bayeux. Insíonn Táipéis Bayeux scéal Liam Concar agus conas a bhuaigh sé coróin Shasana i 1066. Tá sí an-fhada, beagnach 70 méadar. Ní táipéis í i ndáiríre, is bróidnéireacht atá inti. Taispeánann sí longa, cathanna, caisleáin agus fiú fear á bhualadh sa tsúil le saighead. Tá breis agus 600 duine agus 200 capall inti. Tá sí cosúil le greannán ón Meánaois, tá a lán eachtraí inti. Taispeánann sí dúinn céard a chaith siad. Chaith siad máille na lúb. Bhí na mílte fáinne beaga iarainn nasctha le chéile chun éadach láidir solúbtha a dhéanamh. D'fhéadfadh sé buille claímh a stopadh, ach bhí sé trom. Bhí sé chomh trom le 10 go 15 cileagram. Chaith siad clogad chun a gceann a chosaint. D'úsáid siad sciath chun a gcoirp a chosaint. Taispeánann sí dúinn freisin cén cineál arm a bhí acu. Throid siad le tuanna. Throid siad le claimhte. Throid saighdiúirí coise le sleánna. Throid ridirí le sleánna fada. Rinne siad ruathar ar a náimhde. Throid na boghdóirí le bogha agus saigheada.